moni moni okondedwa omvera lero pa 10 novemba tikhale tikuunikirana pa mutu wakuti ntchito zabwino sizitipulumutsa chichewa chokhacho ndi mlandu kwa anthu ambiri koma tikafunse baibulo chifukwa tikufuna tikathandizane

anamuyankha pamusi pakepo, kunena kuti, N'chifukwa chiyani ukunditcha wabwino? Palibe wabwino kupatula Mulungu yekha. Iwe umadziwa malamulo, Usachite chigololo, Usaphe, Usapereke umboni wonama, Lemekeza abambo ndi amayi ako. Iye anati, Zonsezi ndinasunga kuyambira ndili mnyamata. Yesu atamva izi anati kwa iye, Ukusowabe. chinthu chimodzi. Gulitsa zimene uli nazo ndipo uzipereke kwa osauka ndipo udzakhala ndi chuma kumwamba. Kenaka ubwere nunditsate. Kodi m'nthawi ino ndani amene adanyamukako nakagulitsa zake zonse kuti apeze moyo wosatha? Tikuganizira chimenechi Tatiyeni tikawerenge pa Machitidwe 16:30 pamene akunena kuti iye anawatulutsa kunja ndipo anawafunsa kuti, Amuna inu, ndichite chiyani kuti ndipulumuke? Ndi funso lomwe lija, koma yankho limene lapatsidwa ndi losiyana. Iwo anayankha kuti, Khulupirira Ambuye Yesu. Ndipo udzapulumuka iwe ndi a banja lako. Tikuona kuti Paulo ndi mnzake Sila anaphunzitsa a banja limeneli ndipo anakhulupirira napulumutsidwa. Inde ngakhale anabatizidwa, anthuwa adakamba ndithu momveka bwino kunena kuti anayenera kukhulupirira chifukwa udakati ubatizo ndi umene umapulumutsa anthu awa, adakanena ndithu pompopompo kunena kuti ukhulupirire nubatizidwe. Ngakhale mavesi ena amakamba za ubatizo, tikuyenera kuvetsetsa kunena kuti upangiri umene umaperekedwa mnthawi zosiyanasiyana umaperekedwa pa zifukwa komanso kwa anthu osiyana. Upangiri umene ungaperekedwe kwa munthu amene amakolopa ku chipatala ndi munthu amene amatchetcha ku chipatala ndi osiyaniranako, amapatsidwa malangizo osiyana. molingana ndi ntchito yawo. Chimodzimodzi mmene anthuwa akulandilira upangiri osiyana pa funso limodzi, pali cholinga komanso chifukwa. Tiona pamene tikhale tikumaliza nkhani imeneyi. Ndiye pa nkhani ya chilamulo kuchisunga kuti tikayesedwe olungama, Baibulo likukamba momveka bwino kuti izi. sizichitika ndipo sizitheka mu nthawi yathu ino. Thunthu la nkhani imene tikuona lero ikupezekanso makamaka pa Machitidwe chapter cha 15. Ndiye tiwerenga pang'ono pang'ono kunena kuti timvetsetsane chimene chikukambidwa apa. Kuyambira pa vesi 1 akuti anthu ena ochokera ku Yudeya anafika ku Antiokeya. Ndipo amaphunzitsa abale kuti ngati simuchita mdulidwe potsata mwambo wa Mose, simungapulumuke. Tiime pamenepo. Pali zinthu zambiri zimene m'masiku ano timakhala tikuuzidwa m'malo a zipembedzo kapena ndi anthu olalika za m'Baibulo amene amati, ukuyenera kubatizidwa, ukuyenera kuchita ntchito izi ndi izi, ukuyenera. kupanga zinthu zambirimbiri kuti upulumuke. Tikuonanso kuti vuto lomweli lidalipo nthawi imeneyo chifukwa anthuwa ankatengedwa kuti aperewera kuti apulumuke. Panayenera kuti achitebe chinthu china chake kuti apulumuke. Pa 2 akuti, Zimenezi zinachititsa Paulo ndi Barnaba kuti atsutsane nawo kwambiri. Kotero Paulo ndi Barnaba anasankhidwa pamodzi ndi abale ena kuti apite ku Yerusalemu kukaonana ndi atumwi ndi akulu a mpingo kukambirana za nkhaniyi. Tiime pamenepo. Mtsutso umene unabwera apa ukuonetseratu kunena kuti zimene adanena abale awa kunena kuti amayenera kuti atsate chilamulo cha Mose kuti apulumuke sizinali zolondola. Nchifukwa chake adapeza nthawi kuti akakambirane ndi anthuwa kuti kodi nkhani imeneyi mukuti nayopo bwanji? Zikuonetsa kuti ngati onsewa amatumikira Mulungu koma akukamba zinthu zosiyana, ndiye kuti Mulungu anabweretsa dongosolo lina limene anthu enawo sanalizindikire. Pa chifukwa chimenechi, amene analandira vumbulutso limeneli anayenera kunyamuka n'kukafotokozera anzawo kunena kuti akazindikirenso za vumbulutso limeneli. Ndiye akupitiriza pa 3 kunena kuti. Mpingo unawaperekeza, ndipo pamene amadutsa ku Fonike ndi Samariya, iwo anafotokoza momwe mitundu ina anatembe, amitundu ina anatembenukira mtima. Nkhani imeneyi inakondweretsa kwambiri abale onse. Atafika ku Yerusalemu, iwo analandiridwa ndi mpingo. pamodzi ndi atumwi ndiponso akulu a mpingo. Paulo ndi Barnaba anafotokozera zonse zimene Mulungu anachita kudzera mwa iwo. Kenaka, okhulupirira ena amene kale anali a gulu la Afarisi anayamikira ndipo anati anthu a mitundu ina anayenera kuchita mdulidwe ndi kusunga Malamulo a Mose. Tiime pamenepa. Anthu awa angotembenuka kumene kuchoka ku gulu la Afarisi ndi anthu a gulu limene amachita, amasunga Chilamulo. Ndiye atatembenuka kumene, anaonanso kuti pabwera gulu lina la anthu limene nchiyambire chomwe sadalandirepo chani? Chilamulo. Ndiye ganizo lawo lidali loti anthu amenewa akuyeneranso asunge chani? Chilamulo. Ndiye nkhaniyi ikupitilira pa sikisi kunena kuti atumwi ndi akulu a mpingo anasonkhana kuti akambirane za nkhaniyi. Atakambirana kwambiri, Petro anaimilira Ndipo anayankhula nati, Abale, mukudziwa kuti masiku oyambirira Mulungu anandisankha ine pakati panu, kuti anthu a mitundu ina amve kuchokera pakamwa panga mawu a uthenga wabwino ndi kukhulupilira.

analandira Mzimu pongomva Uthenga Wabwino. Munthu umalandira Mzimu Woyera pamene wamva ndi kukhulupilira Uthenga Wabwino monga akuthilira ndemanga Paulo pa Aefeso chapter 1 vesi 13, ndi 14. Ndiye tikuona kunena kuti izi zikukhala ngati zikusiyana chifukwa m'mavesi a m'mbuyomu, Petro ndi anzake analalika uthenga ndipo anthu analandira Mzimu pamene anabatizidwa m'madzi. Koma chifukwa choti Mulungu amabweretsa dongosolo lina, zimenezi zinayamba kusintha pamene tikuona anthu ena Ndipo amitundu ambiri akulandira Mzimu pongomva Uthenga. Koma Uthengawo unali osiyaniranapo ndi umene umalalikidwa m'mbuyo chifukwa anthuwa analandira Uthenga Wabwino wa Yesu Khristu kuti kudzera mwa Yesu Khristu ndi m'mene akupezamo chani? Chipulumutso. Osati mu chilamulo kapena kuti kusunga chilamulo chimene chinapatsidwa kwa Israeli. Pa 10 akuti, Tsopano chifukwa chiyani mukuyesa Mulungu poyika goli m'khosi la ophunzira, limene ngakhale ife kapena makolo athu sanathe kulisenza? Osatero! Ife tikukhulupirira kuti tinapulumutsidwa mwa chisomo cha Ambuye athu Yesu Khristu. monga iwonso anachitira. Ndi akumaliza nkhaniyi pa 12, gulu lonse linakhala chete pamene amamvetsera Barnaba ndi Paulo akuwauza za zizindikiro zodabwitsa zimene Mulungu anachita pakati pa anthu a mitundu ina kudzera mwa iwo machitidwe 13 vesi ya 39 akukamba kunena kuti kudzera mwa iye kukamba za yesu aliyense amene akhulupirira amalungamitsidwa kuchoka ku tchimo lililonse limene silingachoke ndi malamulo a mose chilamulo cha mose chinayesetsa kuti chikamulungamitse munthu

la munthu. Tchimo likugonjetsedwa mwa Yesu Khristu osati mwa kusunga chilamulo kapena kuyesetsa kusunga chilamulo. Paulo adathiriraponso ndemanga pa Aroma 10 vesi ya 1 mpakana 3 kunena kuti Ayuda anali nacho a, changu pa zinthu za, za Mulungu koma analibe chidziwitso. cha chilungamo chimene chimabwera pongokhulupirira. Pa chifukwa chimenechi, iwo sadagonjere chilungamo cha Mulungu chimene chimabwera pongokhulupirira ndi adayesa kukhazikitsa cha iwo eni pomayesetsa kusunga malamulo. Chimene tikuyenera kuzindikira ndi chonena kuti munthu pamene wapezedwa ochimwa kamodzi, ameneyo walephera pa zonse. Baibulo likamakamba kunena kuti munthu amene akuyesedwa olungama ndi yekhayo amene wakwanitsa kuchita ntchito za chilamulo, sakutilamula kuti tichite chilamulo chifukwa. Pa nthawi imene akunena iziyi ndi nthawi imene munthu wayesedwa kale kapena kuti waweruzidwa kale kuti ndi wolephera chifukwa adalakwa pamodzi. Kulakwa pamodzi kukumupangitsa munthu ameneyu kukhala olakwira zonse. Yakobo 2 vesi ya 10. akunena momveka bwino, kunena kuti, Pakuti amene amasunga malamulo onse, akaphwanya fundo imodzi yokha, waphwanya malamulo onse. Ndiye ngati munthu waphwanya lamulo limodzi, ukuyenera kaye ulipire kulakwa kumene kwachitikako. Koma kulakwa ukuku palibe munthu amene angakwanitse kukulipira chifukwa wayenera kupereka mwazi umene ndi wangwiro opanda banga. Ndiye palibenso zonena kuti munthu uyuyu angakwanitse kudziombola yekha. Pakuyenera pabwere wina amene angamuombole uyu m'malo mwake. N'chifukwa amati. Aliyense adachimwa, naperewera pa ulemerero wa Mulungu. Agalatiya 3 vesi ya 10 Vesi iyi anthu ambiri atha kuigwiritsa ntchito ngati lamulo la kwa ife kuti tayenera kusunga chilamulo kuti tikayesedwe olungama. Koma thunthu la nkhaniyi Paulo sakukamba zimenezi. ndiye tiyeni tikawerenge a vesi ya 10 mpaka na 13 ndiye pa 10 akunena kuti onse amene amadalira ntchito za lamulo ndi wotembereredwa pakuti zalembedwa m'buku la malamulo kuti ndi wotembereredwa aliyense amene sachita zonse zimene zalembedwa m'buku la malamulo

Kusachita kwathuko kukuthirira ndemanga kukugwirizana ndi Malemba amene akuwonetseratu kuti ife ndi anthu olephera ndipo ndi olephera kowopsa, ndipo ndife olephera kwathunthu. Ndiye ngati ndife olephera kwathunthu, tikuyenera tidalire pa Munthu amene angatipulumutse. and ndiyekhayo Yesu Khristu osati kuyesetsa kwathu kuti tikasungenso chilamulo chifukwa tapezedwa kale olakwa ndipo panthawi imeneyi tikuyenera tilipire mlandu wathu koma sitingakwanitse kuulipira chifukwa ndife anthu odetsedwa tilibenso kuthekera kwina kulikonse kuti tingadzionjole kuchilango chimene chikudza chifukwa chopezeka olakwa pa 11 akuti chodziwikiratu nchakuti palibe munthu amene amalungamitsidwa pamaso pa Mulungu ndi lamulo, chifukwa olungama adzakhala ndi moyo mwa chikhulupiriro. Nde nkhani ikupitano ku vesi 12 pamenenso ena amapagwiritsitsa osalingalira zimene zakambidwa kale m'mbuyo. Nde ngati munthu uyu akukamba momveka bwino kunena kuti ntchito. za lamulo sizikumpanga munthu kukhala olungama. Kodi vesi yotsatirayi ikufuna itsutsane ndi zimene wanena kale, kapena ikufotokoza zinthu zina? Tatiyeni tiwerenge pa 12. Akuti, Koma chikhulupiriro si malamulo, chifukwa malemba akuti, Munthu amene amachita zinthu izi adzakhala ndi moyo pozichita. Munthu amene amazichita za m'chilamulozo adzakhala ndi moyo pozichita ziti? Zimenezozozo! Koma ati n'chodziwikiratu kuti palibe amene adzalungamitsidwe pochita ntchito za chani? Za chilamulo. Nde kodi nkhani ikuti bwanji? Pa 13, Khristu anatiombola ku temberero la lamulo pokhala temberero m'malo mwathu, pakuti analemba kuti, Aliyense wopachikidwa pa mtengo. wotembereredwa. Pamene chilamulo chikuperekedwa, pamene ana a Israeli akulandira chilamulo, chikuyembekezeka kwa iwo kunena kuti ngati atakwanitsa kuchisunga akakhaladi anthu otani? Olungama. Koma kodi alipo m'modzi amene anakwanitsa kuchichita chimenechi? Petro ananena kale pa Machitidwe 15 paja kunena kuti ngakhale ife. Ngakhale atate athu sitinathe kutani? kuchisunga. Kotero akuvomereza ndithu kunena kuti si ife anthu olungama chifukwa choti takwanitsa kusunga chilamulo or kapena chifukwa choti tingakwanitse kusunga chilamulo. Aroma 3 vesi ya 10 ikuthirira umboni bwino za chimene Petro adanena ku Machitidwe 15 kuja. akunena kuti chani vesi ya 9 kodi timalize bwanji kodi ayuda ndife oposa anthu ena ayi mnjira iliyonse ayi ife tinanena kale kuti ayuda ndi amitundu ina omwe ndi ochimwa agalatiya 3. Vesi ya 22 akunenanso chinthu chomwechi, kunena kuti, Koma Malemba akunenetsa kuti dziko lonse lili mu ulamuliro wa uchimo, kuti mwa chikhulupiriro mwa Yesu Khristu chimene chinalonjezedwa chiperekedwe kwa amene akhulupirira. Chimene chinalonjezedwa ndi chani? Ndi moyo wosatha. Ndipo amene akuchilandira ndi okhawo amene akuchikhulupirira kapena kuchilandira pokhulupirira zimene Yesu Khristu adatichitira, povomereza kuti Yesu Khristu adandipangira kale izi. Pamene mukumvera mawu awa, mwayenera kungovomereza kuti zimenezi ndi zoona za inu molingana ndi mmene mawuwa akunenedwera. Nde titani? Agalatiya 2 vesi ya 16 akunena kuti, Tikudziwa kuti munthu salungamitsidwa pochita ntchito za lamulo, koma ndi chikhulupiriro mwa Yesu Khristu. Chomwecho ifenso tinakhulupirira Khristu Yesu kuti tilungamitsidwe mwa chikhulupiriro mwa Khristu ndipo osati pochita ntchito za lamulo, chifukwa palibe amene adzalungamitsidwa pochita ntchito za lamulo. Okondedwa omvera, uthenga ndi umenewu. Pamene mwaumva ndi kuukhulupirira, dziwani kuti ndinu olungamitsidwa, chifukwa sizikudalira ntchito za chilamulo kuti mukayesedwe olungama. Mukapeza anthu amene akakutsutsani za ichi koma iwo eni sakwanitsa kuchita izi. Akakuonekerani anthu odzichepetsa ndi aulemu koma zabwino zawo ndi zinthu zakudzala. Ambuye akudalitseni kufikira tsiku lina limenenso tidzakhale limodzi. Zikomo.